chachachacha igbo kwenu kwezuonu ụmụnne m ndị igbo ekele m unu ebe ọbụla onye nọ asị m ya wuchiri uturu ugo ya nke onye chiri ya zere ka chineke nke ji ike niile onye kere eluigwe kee elu ala na-echebe ma na-edu anyị niile ụmụ Igbo ebe ọbụla anyị nọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen ụmụnne m biko abịara m ebe a ka m kọwara ụnụ maka na ọtụtụ mmadụ ajụọla ajụjụ otu egwu ahụ egwu m a si bido ọ kachasịkwa ndị nke m na ha too n'ụmụazị ee eh, mana tupu m ebido aga m ebu ụzọ kọwara ụnụ onye ụnụ ya na-ekwu okwu nwanne ụnụ nwoke ụnụ ma ọfụma Okey Iwuala nke aha eji mara m bụ Reggae Messiah ọ ya nwa ka m sị ka m kọwaatụrụ ụnụ obere otu egwu a si bido maka na ọtụtụ ajụọla ajụjụ ahụ maka ndị m na ha ma na mgbe anyị wụ ụmụaka eh, ha na-ajụ ajụjụ a eh, mana ma onwe m ma oge anyị wụ ụmụaka oge ahụ anyị na-agbaga eh, agaba mmanwụ ji ọnụ ha akụga egwu akụga ụmụ egwu ndị ime obodo ahụ oge anyị wụ ụmụaka ama m na egwu nọ m n'ime ama m na egwu nọ m n'ime mana enweghị mgbe m ji ichewe ịgwa gị eziokwu na otu ụbọchị ọ ga-ebulite nke ịbụrụzi ihe a na-eme eme hmm? mm, ama m na egwu nọ m n'ime ya nwa ka m ji chọọ oge erugo mgbe m ga-eji nwayọọ nwayọọ ka m na-atụpụtụrụ onye ọbụla azụ n'otu n'otu otu ya bụ egwu si wee bido ịgwa gị eziokwu o nwekweghị onye m mụrụ egwu n'aka ya onweghị onye m tiri band dịka nwanne ya nwoke ndị bu ụzọ tiwe egwu si eti n'egwu onweghị onye m mere backup onweghị onye m mụrụ egwu onweghị ebidoro m egwu chineke tinye m aka m ebido ya ọ na-aga nwayọọ nwayọọ ihe ndị oyibo na-akpọ step by step ana m arịgote ruo mgbe m rigotere ruo ebe a m nọ taa nke Chineke ejikwanụ ụnụ na-arụ m ọrụ amakwara m na m ga-agbago ruo ebe Chukwu sị m ga-eru ana m ekele unu niile ana m ekele unu niile ụmụnne m ebe ọbụla unu nọ m mechaa m akọwakwara unu otu m si bido egwu a n'egwu ụka nke a na-akpọ gospel music aga m akọwakwara unu na egwu m niile wu egwu ụka egwu m niile wu gospel music maka na ihe m na-ezi wu ozi ọma mana enwe nke m na-akụ n'ụdị egwu church nke a na-akpọ gospel nwezi nke m na-akụ na egwu ọdịnala ụmụ Igbo iji kelee ụmụnne m tụ ụmụnne m aha iji kelee ụmụnne m n'olu be anyị ma ọkwa n'olu oyibo mana ọ bụ iji kelee ụmụnne m nke ndị Igbo na-akpọ Igbo High Life Music mana ha ncha na-enye Chineke otito ị ga-ahụ ka m kwuru okwu na-emegidere okwu chineke ma okwu nọ n'akwụkwọ nsọ ọ wụ ya wụ ihe mere egwu m jiri dịrị ihe ọ dị ana m ayọ chineke ka o nye anyị ogologo ndụ nye anyị ahụ mgbachi ike na-echebe ma na-edu anyị ka anyị na-aga n'ihu ebe ọ bụla ụmụ igbo nọ ụmụnne ka ọ dịgodi otu a maka na m mechaa aga m akọwara unu ihe niile n'usoro n'usoro mana ka ọ dị ugbu a ka m gagodi biko na o nwere ndị na-akpọ m n'ime ụlọ ka m gaa mara ihe ha na-akpọ m ihe ha ji akpọ m ebe ahụ eh? ụmụnne m ndị Chukwu tere ude unu ga-adị unu ga-adị unu ga-adịrịrị